sallallahu alaihi wasallam kufikira tsiku la kiyama mulungu subhanahu wa ta'ala tichitire chifundo ndi kukatikumanitsa tonse ku janna insha allahu azza wa jalla mu chifundo chake chosatha mu programu ija imene timakhala tikupereka mbiri za anthu olungama tikukambirana nkhani yokhudzana ndi imamu zainul abidin rahimahullahu subhanahu wa taala dhakaru annahu kanat lahu jariya anatchula anthu mariwaya osiyanasiyana manareshon osiyanasiyana

akuthira madzi aja saqata libriqu ketulo imene adatenga idagwa ndiye kalekale ketulo imakhala kuti ndi katundu wolemera kwambiri imapangidwa ku zinthu zolemera kwambiri ketulo zake sizinali ngati za lero fashajja raasahu ndiye inamkhapa mmutu imamu zainul abidin faltafata ilaiha fakhafat imamu zainul abidin anatembenuka kumuyang'ana kapolo uja ndiye kapolo uja anazaopa

wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin kuti mupange changu kumpempha allahu subhanahu wa taala chikhululuko muzimpempha allahu tabaraka wa taala chikhululuko komanso muzithamangira ku janna ya allahu subhanahu wa taala imene mulifupi mwake ngati kumwamba ndi dziko lapansi koma janna imeneyi uiddat lilmuttaqina inakonzeredwa anthu amene amamuopa allah kodi ndi anthu ati amene amamuopa allahu subhanahu wa taala kapolo uja pamenepo anayamba kumuwerengera Qur'an Imam Zainul Abidin alladhina yunfiquna fi sarra'i anthu amene amapereka zopereka zawo mu njira ya Allah mu nthawi ya mtendere zoti kulibe mavuto ena aliwonse iwo amakhala akupereka wadharra'i komanso mu nthawi ya mavuto kulibe mavuto ena aliwonse iwo amakhala akuperekabe walkadhimina alghaidha komanso amabisa mkwiyo wawo saonetsera malo mokwiya amamwetulira

wa kana qabla an yuslima sha'iran asanabwere asanasanduke kukhala msilamu anali munthu mlakatuli wa ndakatulo zake ndipo nthawi zonse kana yahju nabiya sallallahu alaihi wasallam yasubbu nabiya sallallahu alaihi wasallam fi shi'ri nthawi zonse akamapanga ndakatulo zake mkati mwake munali mwano kumpangira mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam ndiye mtumiki amadandaula kunena kuti ameneyi ndi mwana wa ankolo wanga musaiwale kuti mtumiki bambo wake ndi Abdullah mtumiki bambo wake ndi Abdullah Abdullah mwana wa Abdul Muttalibi nayenso Abu Sufyano bambo wake ndi Al-Harithu Harithu ameneyi mwana wa Abdul Muttalibi ndiye kuti no Harithu ndi Abdullah ndi ma brothers munthu ndi mchimwene wake aliyense ndi kukhala ndi ana mwana wa Abdullah anali mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamene mwana wa harith ndi kukhala abu sufiyan amene wa makazeni ana amene ndi ana azi ankolo amenewo koma amene iziona kukhala mwana wa ankolo wanga ndi kumanditukwana ineyo malo moyenera kuti azikhala nane limodzi malo moyenera kuti azikhala ndi ine kunditeteza ine akukhala limodzi ndi adani ndi kumanditukwana ineyo kunditukwana mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam

mpaka na Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adapita kwa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu ndi kukamfusa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu kuti ineyo ndamulakwira chiyani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene uja ndi mwana wa ankolo wanga ndikakhala naye pamene wakhala akumadzuka ndikamuyang'ana akumayang'ana kumbali vuto ndi chiyani kweni kweni pamenepo Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu adamukumbusa Im, a, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu kunena kuti waiwala kodi kuti amene okhala mwana wa ankolo wako malo moti uime naye uzimteteza unali mbali ya adani yake ndi kumamunyoza nde ima a, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adayankhula kunena kuti no lakinnani tubtu al'an koma ine pano pandala pasopano ndine msilamu ndamvomereza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adamulangiza Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu kuti upite kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo ukakakhala asanazuke ukamuuze mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngati mene adayankhulira azibale ake a Yusuf alaihi salatu wassalam kumuuza Yusuf alaihi salatu wassalam kunena kunena kuti no musuratu Yusuf Allahu subhanahu wa ta'ala akuyankhula mmenemo motsindika kunena kuti abale ake a Yusuf alaihi salatu wassalam adamuuza Yusuf kunena kuti

lero lino upeza kunena kuti ma brothers munthu ndi mchimwene wake wakangana tinkhani tochepa kwambiri mwina nkhani zake uzimva kuti akazanga eh, anandiuza kunena kuti amene mwina zakuti zakuti kapena iye ayi malo amene timapangira a business nkhani zopanda pake mpaka na ma brothers akukanika kuti no aziyankhulisana anthu amene anabadwa kwa mayi mmodzi bambo mmodzi akukanika kuti ayankhulane chifukwa cha nkhani zopanda pake apa tikuona tikukumbu ti- pali zinthu zitatu pamenepo namba 1 tikambe za yusufu alaihi salatu wassalam azibale ake adamtenga kumchosa kwa bambo wake kummenya kumposa, kumponya muchisime ku- at- atavulidwa ndi anthu achilendo kumugulisa kuti amene ndi kapolo kumusamusa kumusiyanisa ndi bambo wake asamamukonde bambo wake asamamuone bola akakhale kapolo ku dziko lachilendo kaya akaphedwa alibe nazo ntchito koma tsiku limene adakumana ndi abale ake adawauza kunena kuti la tathriba alaikum lyauma abale anga inu sindikuyika blame pa inu lero lino yaghfiru llahu lakum allah akukhululukireni inuyo wa huwa arhamu rrahimin allah ndi wachisoni mwa achisoni onse anawakhululukira kupatula zonse zoipa zimene anamchitira anakhululuka mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam pambuyo ponena kuti no anthu amuzuza kufuna kumupha mpaka nakupanga ofa ya ngamira zambirimbiri amene angambweretse muhammadun sallallahu alaihi wasallam timpatsa izi mpaka mtumiki kuchoka ku makka kupita ku madina kumulanda katundu kumthamangitsa mdziko lokhala lake

Allah ndi wachisoni mwa achisoni akuwakhululukira abale ake kena kuti kuona Imamu Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu Allahu subhanahu wa ta'ala asangalale naye pamene anakhapidwa ndi ketulo pamene ketulo inamkhapa kuchokera mmanja mwa kapolo wake kapolo wake uja pamene amawerenga maaya aja basi Imamu Zainul Abidin amamuuza kapolo uja kunena kuti no kadhimtu ghaidhi ndabisa mkwiyo wanga ndiyamba kumwetulira ndiye kapolo uja anapitiriza kunena wal afina anin nas aya yo sinathe allah kunena kuti komanso anthu amene amawakhululukira anthu akawalakwira basi imamu zainul abidin ndikumamuuza kapolo wake afautu anki ndakukhululukira iwe kapolo wanga iwe wallahu yuhibbul muhsinin kena kapolo uja anamaliza kunena kuti allah amakonda anthu ochita zabwino yankho la imamu zainul abidin linali lonena kuti idhhabi fa anti hurratun liwajhillah zipita iwe ndakupatsa ufulu kusakasaka chisangalalo cha allahu subhanahu wa taala inuyo aneba anu akakulakwirani reaction imakhala bwanji mwina akazi anu akulakwirani reaction imakhala bwanji amuna anu alakwitsa reaction yanu imakhala bwanji ana apanga pena pake zosayenera reaction yanu imakhala bwanji wantchito wanu amene munamlemba mnyumba ku shop kaya ndi kuti akalakwitsa reaction imakhala bwanji mtsogoleri wanu akalakwitsa wapanga zimene simumayembekezera reaction yanu imakhala bwanji tena kuti zimenezi tikukumbusana ndi cholinga chonena kuti tizikopa umoyo umene iwo amakhala umoyo wokhululukirana umoyo womverana chisoni umoyo othandizana umoyo o- oopa allahu tabaraka wataala umoyo ompembeza mulungu subhanahu wataala kufikira pamene tikhale tikupitiliza ndi mbiri ya anthu olungama kukambirana zokhudzana ndi imamu zainul abidin jazakumullahu khairan allahu subhanahu wataala akudalitseni